bụ onye ọma na-ege m ntị ekele m ekelesi unu ike tata nwanne nwoke bụ maazị uche ndị ji gala bịara n'ọgbọ ka o si abịa n'ọgbọ iwetara unu ozi ọma ahụ nke ịma ị na-anụbụ na mbụ nke ịma na ọ ya-abụ ọ bịa tọọ anyị ụtọ anyị mụkọrịta amụ maka na ọ eruru unu ka m ji aga ọ atụmatụ unu ka m ji aga n'ihi na afa m bụ uche mana ịmara

e jee na National Assembly anyị a na-ekwu okwu maka eh, egwu a na-agụ iji ma eh, obodo anyị bụ Naijiria nke ndị bekee na-akpọ National Anthem a sị na a ga-atụgharịa ya atụgharịa ya ka e were ka- ka a gụbazie nke gboo wee hapụ nke a na-agụ taa wee na-ajụ ndị na-ege m ntị ọ- ọ- ọ ihe kwesịrị im- ime na na- na- na- na Naijiria kịta dị ihe a ọ bụ na ọ bụ ihe kwesịrị ime. ya bụ ajụjụ m- m- ewepụtara taata ka a mara na ọ ihe kwesịrị ime ihe ọzọ ka e kwesịrị ime maka ndị Igbo sị na onye be ya na-agba ọkụ ama hapụ be ya na-achụ abụzụ mana nke a dịzi nnọọ ụmụ nnọọ ka ọ dị agbajuo m akpa ọ na-agbawa m ọnụ m wee na-ajụ biko ezigbo ndị na-ege m ntị ọ ihe a ka e kwesịrị imebe ọ ihe ọzọ kwesịrị imebe ị sị m kwuo a bịa n'uche nke m abịa m fụ na agụụ dị n'obodo ihe isi ike dị n'obodo igodo nri a na-eri a na-eri n'ọnụ na-ahịa ahụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ na-ahịa ahụ ịgba ịkwụ ụgwọ ụ- ị- ị- ịgba ụgbọala jee ebe ị na-arụ ọrụ kwụ ụgwọ ụgbọala ahịa ahụ iri nri ụtụtụ ma nke efifie na nke abalị na-ahịa ezigbo ahụ ndị na-afụ maka ọkụ ndị na-afụ maka ihe gbasara ikpe anyị na na naijiria mba obodo anyị naijiria eje na-ekwu okwu maka national anthem ụmụnne m biko amarọ m nọ A- a- a- a- aghọtarọ m maka mwa- mụwa chi na ụra na ọnwụ abụkwa n'ofu ihe mana ka o si na-adị achọrọ m ka unu tinye uche tinye ya ọnụ ka a mara na ọ- ọ ihe kwesịrị ime ka a na-eme kịta ka a ga-ahapụ mmiri were oze were mmanụ wee sabazie ahụ mụwa chi na ọ- a ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara mmanụ a- a ji agba ụgbọala nke bekee na-akpọ fuel ka a mara na a ga-ebulete ya ala ka a mara na nri ọ ya-ada ka a mara na ihe isi ike ebelete a na-ekwu okwu ee ma ma aghọtaghọ uche m ka m na-ekwu amarọ m uche gị gịwa bụ onye na-ege ntị mana ebutere m ya tata ka ọ ya-abụ ị gee ntị ị tụọ arụrụ gị ị wete arụrụ gị maka ndị Igbo sị a nyụkọta mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ezigbo ụfụfụ erụrụ gị ị ya-atụ n'ihe a ga-eme ka a chịkọta ya ọnụ ụwa niile anụ maka ya a chịkọta ya ọnụ e wepụta o o wee mụta ofu mkpụrụ gba- gba- gbara ọkpụrụkpụ n'ihi nke a anyị na-asị gịwa nwoke na-ege m ntị gịwa nwaanyị na-ege m ntị ajụjụ anyị na-ajụ taata bụ ọ bụ national anthem bụ ihe kwesịrị ikwuwe kịta ka ọ bụ ihe ọzọ ya bụ ajụjụ gịwa gịwa bụ onye nụrụ ya kịta tụgharịa uche n'ime ihe a ka ị saa ya anyị ka anyị mara na ọ ihe e kwesịrị ime ka ọ bụ ihe e kwesịrị ime ị chọrọ ịsa anyị okwu a ị ga-enweta anyị na Procyon RTV Procyon bụ P-R-O-C-Y-O-N ma ị chọkwa inwetakwa anyị na website ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv wee nwetakwa anyị na 081 22807671 ma nwetakwa anyị na 08094646206 ebe a ka ị ga-enweta anyị nweta anyị kpọọ ha n'anya anyị na-agba girigiri na-abịa n'ihi na ndị Igbo sị na ọ wụ a nyụkọta mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ marakwa na afa m bụ maazị Uchenna Ijegalụ onye na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo na Procyon Television and Radio ọ ndị Igbo anyị fụ ndeewo